bisimilahi rahman rahim ɛɛ filɛlikɛ jama asalamu alaikum ka bɛn n'aw ka sigiyɔrɔ ni aw kɛ yɔrɔ ye an bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati la bi bi ye samedi ye ni bamananw k'a ma ko sibiri ne ye isa de ye ka bɔ jitumu jitumu dugu jumɛn bɛ diga Welesebugu mara kɔnɔna na an bɛ laturu kalanbulon kɛnɛ de kan si ne ye kalanbulontigi ye kalanbulon in bɛ bamakɔ sirakɔrɔ yɔrɔjanbugu la kafunɛ kɔnɛ ka kuri kuri kɛrɛfɛla la bi n bɛna min walawala kalanden cɛman n'a musoman ye filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛla bɛɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka kuma in na mɛn k'a dɔn k'a fɔ nakun yɛrɛ ye fɛn jumɛn de don mun fɛn don nafa jumɛn b'a la a ka ɲi ka mun kɛ mun de ka ɲi ka kɛ ni a ye nin babu bɛ boli o de kan ne isa bolo parce que ne y'o de fɔ n ko kalanbulon ka ca bamakɔ kalanbulon ka ca mali kɔnɔ kɛlɛ tɛ ne ni maa si cɛ n bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bi k'a barika da parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ne bɛ ka nin kɛ dɔ de ye n kalan n'i ma kalan kɛ kɛcogo t'a la kalan tɛ tulonkɛfɛn ye kalan mana kɛ fɛn o fɛn a ye kalan kɛ kalan de ka ɲi i ye bamanankan kalan o kalan ka ɲi i ye tubabu kalan kɛ o kalan ka ɲi a mana kɛ kalan fasɔn o fasɔn ye kalan ka ɲi parce que a bɛ faamu dɔ di hadamaden ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n ko de kalan fana ni ko dɔn kelen tɛ ko dɔn ni ko kɔrɔ dɔn kelen tɛ ninnu bɛɛ bi kalan bi n'i ye kalan kɛ i bɛ ko ɲini k'a dɔn n'i ye ko ɲini k'a dɔn a kɔrɔ ye min ye k'o ɲini k'o dɔn walasa i ka se k'i yɛrɛ nafa ka ko dɔ kɛ ni a ye donc kanko de kɛlen bɛ ka an sɛgɛn an ka jamana in kɔnɔ yan kosɛbɛ parce que kan in tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ban i fa kan na k'i ban i ba kan na k'i ban i bɛnbakɛw ka kan na i bɛ baara kɛ ni maa wɛrɛ ta de ye o wajibi ye nka anw b'an bɛnbakɛw de ka sira kan olu ka taasira an b'o de nɔfɛ an bɛ don min ko bi laturu ye so tan ni wɔɔrɔ ye mais ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko laturu tɛ so tan ni wɔɔrɔ bɔ laturu ye so naani de a kuma bɛ mɔgɔw kabakoya kosɛbɛ a kabakoya yɔrɔ ye mun de ye n bɛn'o de ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a faamu laturu so naani kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye so fila fɔlɔ o bɛ kinin de fɛ so fila filanan o bɛ numan fɛ donc so fɔlɔ u b'a fɔ ale de ma ko nabina isifu dɔw ko sejo dɔw ko janfa alimami o bɛɛ ye a tɔgɔ ye donc janfa limamu yɛrɛ ye jumɛn ye ale de cilen filɛ nin ye o yira kalandenw na nin de ye janfa limamu de ye kalandenw an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ janfa limamu de filɛ nin ye i bɛ trait kelen bila sanfɛ ka kelen bila o duguma ka fila bila o duguma ka kelen bila o senkɔrɔ donc o ye janfa limamu de ye bon n'i ye janfa limamu ta nin de ye kun yanfan ye i ma flèche ye kun na o ye laturu niso de parce que n'i y'a mɛn ko bunadamaden o bunadamaden fɛn dɔ de b'i la nin kunkolo min filɛ nin ye nin bɛ kuma mɔgɔninfin yɛrɛ de kunkolo kan donc nin kunkolo in n'i y'a lajɛ kunkolo eh, kunkolo hadamaden na fiɲɛ sira joli de b'a kɔnɔ ni i kan ka fiɲɛ sama k'a bila ka ɲa o fɛ donc nin b'o taamasiyɛn de di mɔgɔninfin na bon ni nin bɛ kuma hadamaden disi de kan donc disi yɛrɛ sigilen don kan jumɛn de kan nin bɛ kuma o de kan bon nin n'o ye cɛmancɛ in ye o bɛ kuma hadamaden kɔnɔbara kan n'a fɔra ko laturu yɛrɛ bɔra adamaden na mɔgɔninfin na a bɛ laturudala caman kamanagan laturu bɛ kuma ni mɔgɔ yɛrɛ de ye a tɛ kuma ni jinɛ ye a tɛ kuma ni wara ye laturu sigira adamaden de kan n'i y'a ye a bɛ fɔ ko laturu masa dɔ tun bɛ yen nabi ɲuman tun don ale de ye laturu da k'a saraka ka mɛlɛkɛw saraka u y'a ni bɔ a la ka tila k'u saraka u k'a ni lase a la o kɛra ni laturu belebele ye laturu niso bɛ yen a kɛra ni nin de bon maintenant yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ jinɛ ta tɛ o hadamaden de ta don a cira mɔgɔninfinw de ma a ma ci jinɛw ma donc a cira mɔgɔninfin minnu ma olu ye baara dɔ de kɛ n'a ye ka tiɲɛ sɔrɔ a la o tiɲɛ sɔrɔlen kɔfɛ a munumununa ka munumunu fo ka na se an sisan mɔgɔw ma anw de ye a nkalontigiya parce que anw y'a nkalontigiya cogo di i bɛna sa karamɔgɔ filɛli kɛ ye ni min y'i ka laturu da nata bolo ma a tɛ tiɲɛ f'i ye parce que a bɛ taa ni e ye sira dɔ kan e man ka taa min kan wa a bɛ saraka caman fɔ e ɲɛna n'i ma kunna n'i y'a bɔ e yɛrɛ ka maaya bɛ jɔ de a tɛ taa bilen a bɛ jɔ de donc maintenant ne de bɛ fɛ sisan baarakɛla o baarakɛla ni e de bɛ ka baara kɛ ni laturu baara ye an ka taa ni tiɲɛ sira ye o de kosɔn ne ye n ka kalanbulon sigi k'a tɔgɔ da ko tiɲɛ kɛnɛ ne m'a fɔ ne ye tiɲɛtigi ye ne kan t'o ma n m'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ a ye na n bɛna baara de k'aw ye ne kan tɛ o ma n ma wuli mɔgɔ ɲinina k'a fɔ a ye na n ka baara kɛ o ko tɛ n bɛ walawalali de kɛ ɲɛfɔli ne bɛ ɲɛfɔli de kɛ ka laseli de kɛ adamadenw ye bɛɛ k'a faamu a ninnu de ye sira jɛlen ye a ye taa ni ne ka sira o ko tɛ dɛ parce que ɲɛnamaya sira ye fɛn dɔ de ye n'i ye min faamu i bɛ taa n'o de e ma min faamu n'e ko k'e bɛ taa n'o ye e bɛ don fili la dɛ donc ne y'a faamu cogo min na ne bɛ n ka baara kɛ ni o kɛcogo de ye wa ne bɛ mɔgɔ caman de kalan i b'a sɔrɔ kalandenw fana ka faamu tɛ kelen ye parce que an bɛ jitumu musa min fɔ jitumu musa a ye kalanden caman kalan mɛ a ka kalan kɔnɔna la a ka kalanden caman bɛ yen olu si ni si ma taa sira kelen fɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ k'a bɛɛ ta ye nkalon a bɛɛ tun bɛ tiɲɛ kan mɛ u ka faamuyaw ma kɛ kelen ye donc ɲɛnamaya ye o taabolo de ye hali n'i ye mɔgɔ kɛmɛ sigi k'u lakalan kuranɛ la u ka kuranɛ kelen kalan k'a ban pewu n'u labilara don min na bɛɛ ka k'i ka nton ye nton in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ i ka karamɔgɔ ye olu bɛ taa ni sira dɔw ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma taa ni o sira ye dɔw t'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔn ni karamɔgɔkɛ o tɛ parce que ɲɛnamaya sigilen don fɛn fila de kan ni min ka nafoloko nata bonyana e bɛ se ka don fili kɔnɔ walima n'e kɛra maa ye k'a fɔ ko e de ye mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye k'i dulonlen bɛ mɔgɔw la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye dɔw de b'an ka dɔnnibaga caman a b'an ka karamɔgɔ caman bila sira dɔw kan u man ka taa ni sira min ye ala k'an kisi o ma anw bɛ don min na komi bi anw tɛ fɛ ka taa n'o sira an bɛ fɛ k'a sira jɛlen yira dɔn nin nin caman eh, eh, camancɛ min filɛ nin ye nin bɛ kuma buna hadamaden kɔnɔbara de kan n'i ye nin dɔn a ka di kojugu parce que e se ka n laturuden kelen dɔn ka tila sɛgɛn dɔw bɛ yen n'a fɔra sɛgɛn a ma fɔ ko n'i kɛra laturudala ye dɔrɔn k'i bɛ kɛ nafolotigi ye o ko tɛ dɛ wariko ye ko wɛrɛ de ye mɛ n'e kɛra laturudala i b'a bila i kunna i kɛɲɛko man ca awɔ e kɛɲɛko de man ca minɛ i sennanko de ka ca ka tɛmɛ i dɛsɛko kan parce que ko caman bɛ na a bɛna fɔ a bɔ karisa nin degun in de bɛ yen i bɛ wuli i b'a ɲɛnabɔ ala yɛrɛ bɛ sɔn parce que fɔlɔ dɔnni de tun bɛ kalan mun de kama dɔnni tun tɛ kalan k'e ka kɛ nafolotigi ye o ayi e tun bɛ dɔnni de kalan jamana e bɛ jamana min kɔnɔ ɲɛdonna kana kɛ a jamana la i bɔra kabila min na ɲɛdonna kana kɛ kabila in na i bɛ tila ka i mago dilan ka maa wɛrɛ ta dilan dɔnni kun dabɔra o de kama mɛ an ka bi dɔnni ni e yɛrɛ ma fan bɛɛ kɛ wari ye nkalon ka k'i sigi a bɛ fɔ k'e tɛ fɛn dɔn nka a y'o dabila n kan bɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ de ma a y'o dabila parce que dɔnnikɛla dɔnnen don ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ni nafolo de ye tiɲɛ tɛ dɛ dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ nafolotigi ne m'a ye fɔlɔ dɛ ne m'a ye k'a daminɛ morila ka na bamanan na a tɛ yen a tɛ yen ni min ko k'a bɛ yen tiɲɛ tɛ i bɛ se ka maa dɛmɛ a bɛ kɛ fɛn ye. mɛ e yɛrɛ ni e y'i ni da nafolo kan dɔnni banna dɔw de ye bi dɔnni tiɲɛ parce que fɔlɔ dɛrɛmɛ kelen tun bɛ ko dɔ dilan n'i ma miliyɔn don da fɛ bi a ti ɲɛnabɔ fɔlɔ e tun bɛ fɛn dɔ dilan ni waa kelen ye n'i ma miliyari bɔ la bi a ti ɲɛnabɔ dɔw b'a fɔ ko dɔnni banna dɔnni ma ban n'i ko barika banna a bɛ fɔ de ko ko banna wa dɔnni ma ban dɔnnikɛlaw bɛ yen ne tɛ dɔnnikɛla dɛ ne ye kalansotigi de ye ka maaw kalan n m'a fɔ mɔgɔ si ye ko n bɛ fɛn dɔn mɛ ne ta ye de n bɛ maaw de kalan mɛ ne tɛ dɔnnikɛla ye dɔn ne ka tagabolo ye kalan ye sebe min filɛ n'o ye laturu nisɔn den ye n bɛ baro fitinin kɛ ale kan nabi na isifu a bɛ nabi ɲuman jumɛn de taamasiyɛn di an ma ɲɛnamaya kɔnɔ o nabi ɲuman o ye isifu de ye n'an k'a ma ko nabi na isifu isifu ale bangenen a diyara dunuya bɛɛ ye cɛw y'a kanu musow ye a kanu donc n'i y'o isufu ka taasira lajɛ a donna janfa caman kɔnɔ a bɔra ala ma sɔn fiyewu a ka to janfa ninnu kɔnɔ mɛ mun de ye a s'a ma parce que an ma kuranɛ kalan mɛ eh, adisatigiw bɛ o yɔrɔnin dɔn don dɔ isufu sigira a miirila a jamana ni a yɛrɛkun jama in kɔrɔ ti dɔ yɛrɛ m'a fɔ a ka fara ka yada ayi o ko tɛ a wasora n'a yɛrɛ de o de kosɔn a bɛ fɔ k'a jamana n'a yɛrɛ a ko ala ma ko ala n'e kun ye ne kɛ jɔn ye ne kun bɛ feere piri la jɔn ma deli ka feere piri min na ala ko ko isufu ko n makɔnɔ n b'i kɛ jɔn ye sisan sisan o de kosɔn a ye a balimaw bila olu k'a janfa k'a fili kɔlɔn kɔnɔ nka a fililen kɔlɔn in kɔnɔ bagan feerekɛla dɔw taara bɔ a kan k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka taa ni a ye u nan'a feere masakɛ min ma a ma feere piri yɛrɛ la a fɔra de ko masakɛ n'i sera ka min di ala de y'o kɛ mɛ isufu ni kira n'o ye an kuntigi mamadu ye olu ma bɛn tile kelen na mɛ mamadu de ko ko isufu de ka fara ka yada ni a yɛrɛ ye ko ko n'a tun y'ale mamadu tɔgɔ fɔ siɲɛ kelen a ye kaso la don min kɛ a tun t'o kɛ yɔrɔ ye kabako ye olu ma bɛn waati kelen ma k'a ye kaso la don min kɛ k'a tun t'o kɛ n'a tun y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn siɲɛ kelen a bɛ komi don min na dugukolo ye karuna minɛ ni karuna kulera ni ala ye musa ye a ma kule ni ala ye ala diminen ko musa ma ko musa i komi nin ye e balimakɛ ye i denmakɛ don e ma se k'a to yen n'a tun ye ne tɔgɔ fɔ siɲɛ kelen dugukolo tun b'a bila mɛ ko karuna y'a ka delili bɛɛ kɛ e musa ye dɔw kama bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ karisa kama n bɛ nin kɛ hali lahara arijinɛ bɛ sɔrɔ ni kama ye jahanama bɛ sɔrɔ n'o kama kelen ma dɔn an ka delili kɛ ni kama ye an kana delili kɛ n'an yɛrɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ delili kɛ n'i yɛrɛ kun ye i ka delili ɲɛ man di dɛ mɛ fɛn fɛn bɛ delili kɛ kama kɔnɔ a bɛ ɲɛ o laturu suyala ko tɛ o arabukan tɛ tubabukan tɛ diɲɛ sɛbɛnni daminɛna kan min na laturu bɛ baara kɛ n'o kan na mɛ n'i ye maa caman ɲininka o hakili la ko sɛbɛnni daminɛna angilɛ la tubabukan na ayi ne delila k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ histoire ɲini k'a dɔn histoire bɛɛ ɲininka o la danni fɔlɔfɔlɔ la finman de la o de kosɔn a bɛ fɔ ko finman ka girin mɛ finman t'a yɛrɛ fɛ parce que anw dara an bana an yɛrɛ la k'an ban an kɛ ka dilanni kɛ ni sira min ye an bana o bɛɛ lajɛlen ma an taara sira jumɛn de fɛ an y'a yira k'a fɔ ko nansaraw olu de bɛ se ko la ka tɛmɛ anw kan nansaraw de ka kegun ni anw ye nansaraw de bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ o ye anw to dibi la wa an bɛ taa n'o dibi kelen ye koyi parce que mɔgɔ n'i bana i yɛrɛ kunna i b'i kɛ fɛn wɛrɛ de ye ni min ko ko kan jɔdaba bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la a tigi ma nkalon tigɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kan jɔda bɛ yen i tɛ maa si dan k'i to a ka kan na i b'a dan de k'i to i yɛrɛ ka kan na mɛ n'i y'an ka kan ta k'a lajɛ mali kan ka gɛlɛn parce que e bɛ se ka baara kɛ ni kan jumɛn ye dirɛti la ko tɔw k'a faamu o kan de ka dɔgɔ mali la yan n'i ko i bɛ baara kɛ ni maninkakan ye mɔgɔ caman bɛ yen o t'o mɛn n'i ko i bɛ baara kɛ ni segu bamanankan ye maa caman bɛ yen o t'o mɛn bamanankan kalite min bɛ fɔ an fɛ a ka ca ni wolonwula o ye bamanankan yɛrɛ gansan ye bon siya wɛrɛw tɛ o la donc n'i ko i bɛ siya dɔ ta k'i sinsin kan ka baara kɛ n'o ye tɔw b'a fɔ k'a kɛra siya woloma ye ayi o tɛ anw tɛ siya wɛrɛ ka kan mɛn ko a ka d'an ye an k'a bɛɛ lajɛlen fɔ o de ka d'an ye mais anw bɛ kan min mɛn o ye nin kan ninnu de ye mais anw bɛ baara kɛ n'an ka jitumu bamanankan ye bɛɛ b'o faamu o ye forobakan ye o ye komi bamanankan min bɛ fɔ bamakɔ yan forobakan de don bamanankan tɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn bɛɛ b'a faamu donc an mago bɛ min na o ye sujet in de ye sujet n'o ye laturu ni soden laturu n'a bɛ sigi a so fɔlɔfɔlɔ o ye nabina isifu de ye donc o ɲɛfɔ kalanden bɛɛ lajɛlen ɲɛna laturu soden fɔlɔ o ye nabina isifu ye laturu soden filanan o ye adama ye soden sabanan o b'a fɔ ma ko malijo n'o ye mahamadu ye o bɛ yɛrɛ sɔrɔ badu kɔnɔ so naaninan o ye bayaro ye laturu banna pewu o soden naani laturu yɛrɛ dan de ye o ye a tɛ tɛmɛ o kan fɛnɛ soden naani de bɛ ba yɛlɛma k'a bɛn tan ni wɔɔrɔ de ma mais e tɛ se ka ba yɛlɛma abada f'i ka na kinibolo fɔlɔ in de la o kinibolo fɔlɔ tɛ dɔ wɛrɛ o ye isifu in de n y'o tomi yira o la ka ban o isifu n'i bɛ ɛɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini a bɛ ɲini ni isifu ye mɔgɔ nan'i fɛ karisa anw ni nin jamana in bɛ ka jouer bɔlɔntan na isifu in de b'a kɛ parce que bɔlɔntan ye fɛn dɔ ye ani musoko de ka surun ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka jugu ni musoko ye bɔlɔn bɛ fiɲɛ de fɛ muso bɛ fiɲɛ fɛ bon cɛ o cɛ n'e tɛ se ka fiɲɛ lakale kan'a fɔ k'i bɛ se ka muso minɛ ayi dɔnnikɛla caman bɛ yen n'e nana ko a ko karamɔgɔ ne nana e ma n bɛ nin muso kɔ a baara n ye ko mais o baara man go koyi ne bɛ se walayi n'i ka wari d'a ma a bɛ tigɛ ɲɔgɔn na ne m'a fɔ ko ne bɛ se dɛ n nka kana na ne fɛ yen dɛ n tɛ se mais n bɛ ka min f'i ɲɛna karamɔgɔ sigi kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi min bɛ se ka muso baara k'a d'i ma kɛmɛ sigi na a tɛ tɛmɛ maa kelen kan a dɔw yɛrɛ la i t'o sɔrɔ a o tɛ se o nka n'a kɛbaga tɛ kelen tɛ dɛ mɔgɔw bɛ yen min b'a kɛ

donc o baara o bɛ kɛ ni nabina isifu ye donc yɔrɔ o ye diɲɛ baara gɛlɛnba fila ye fɔlɔ isifu in b'a kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn dɛ mais isifu in b'a kɛ a dɔnbagaw bolo komi anw ye kalansotigiw ye anw tɛ mɔgɔw mago ɲɛbagaw ye nka anw bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ kuma de ka mɔgɔw bilasira donc n'i y'o isifu kelen ta k'a lajɛ

k'a fɔ an ka karamɔgɔ yɛrɛ tɛ se nin na koyi nka a kɛbagaw de bɛ yen olu fana b'a kɛ i y'a faamu o isifu kelen kɔnɔna la ne m'a kɛɲɛ ko ye quoi k'a fɔ k'a bɛ kɛɲɛ fɛn dɔ la ne m'o ye nin ye balawu daminɛ ne yɛrɛ ye du kɔnɔ walima dɔ nan'a f'i ɲɛna ko mankan de bɛ ne ni dɔ cɛ a bɛ kɛ ni isifu ye o fayida kelen pe n b'o di siga yɛrɛ t'a la n'a ye min ja filɛlikɛ jama min ja n'i y'a la nanu la a kɔrɔbɔ i k'a kɛ a ti kɔrɔbɔ o ye isifu kelen ye bon n ye kɛlɛ min na san n'a ye n b'a hakɛ dɔn mais n'i ye nin kuma fɔ dɔrɔn i ko mankan dɔ ko aa ko mankan min bɛ nord la dɛ mais e ma se k'o dabila ayi u ti sira kelen kan parce que mankan ye mankan fasuguya fila de ye mankan min wulila cɛn du kɔnɔ fɛɛrɛ b'o la mais janfa mankan nkalon mankan a ye minnu dilan cogo to o bɛ tiɲɛ de bɔ donc jumɛn de b'o ban sisan o nkalon kelen de b'o ban ko in bɛ o taabolow de la n bɛna min fɔ ɛɛ ni kɛlɛ wulila i ka du kɔnɔ walima dɔ k'e ma sa a karisa ne nana e fɛ ne ni n cɛ bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ka bɛn yɛrɛ fiyewu i b'a fɔ o tɛ baasi ye i sigi ni ala sɔnna bi bɛɛ aw bɛ bɛn a tigi ka ɲi ka mun de kɛ sejo ni sojo so tan ni wɔɔrɔ na n bɛ se fo so tan ni wɔɔrɔ a b'a wolo i b'a jigin dugu ma so tan ni wɔɔrɔ isufu tan ni wɔɔrɔ n'i y'a jigin dugu ma i bɛ tasumakisɛ den kelen kelen ta k'a da a bɛɛ lajɛlen kan donc n'o kɛra i bɛ jifilen fa ji la i bɛ sigi n'a ye i bɛ hami d'a kan ni kɛlɛ in banni tɔgɔ ye hami in tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ko bisimila rahman rahimi ne ye sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye o tuma fɛ jinɛ seegin mɔgɔ seegin jitumu musa bala sabali bala kulubali mɛ o ma forokɔrɔ forokɔrɔ ka ne fila nin dɔn zoro kɔrɔ fila ni ma daga tun ma tɛmɛ n'a cɛma tɛmɛ mɛ mɛ sɛbɛnna fa la ko la bɛ taa duguma ni waa si waa si o ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kanu ye ni ne kɛ olu tɔgɔ fɔ parce que baara o baara bonya de b'a kɔnɔ donc i kalanfaw i b'olu tɔgɔ fɔ o tuma ala ne y'a ɲini i fɛ dɛ karisa ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ala kɛlɛ in banbaga de ye e ye kɛlɛ in ban isifu ala y'e da k'i kɛ nabi ɲuman k'i kɛ kira ye maa ma se k'o bali k'i k'a ka ciden ye maa ma se k'o bali janfa ni juguya ni eh, lagosi bɛɛ lajɛlen dara e kan maa ma se k'o bali jɔn de y'ale bi e to o degun kɔnɔ ala de y'i to o degun kɔnɔ k'a ka se d'i ma se in tɛ dɔwɛrɛ o e ye cɛw karaba ka musow karaba ka cɛw bɔ da kelen ka musow bɔ da kelen ni mankan ye isufu a ban i bɛ ji kɛ ka tasuma in nafaga karamɔgɔkɛ n'i y'a kɛ miniti bi saba don walayi n kalila ala la kɛlɛ banna a mana kɛ kɛlɛ o kɛlɛ y'a kɛlɛ banna hali n'u b'a fɛ k'i gɛn ka b'i ka baarada la n'i ye nin dabali in kɛ tan a ko banna kan bon n y'a di ni kɔnɔna jɛlenya ye n y'a di ni kɔnɔ jɛlen ye a y'a kɛ o kɛcogo la dɔnni ye fɛn dɔ de ye fitinin bɛ min bolo o tɛ se k'a di ne m'a fɔ caman bɛ n bolo dɛ fitinin o tigilamɔgɔ tɛ se k'a di dɛ nka n'i ye dɔ ɲini k'a dɔn kelen bɔlen a la a tɛ fɛn tiɲɛ a bɛ komi nafolo ko ni miliyari caman b'i kun ka kelen sama siri kelen sama ka bɔ a kɔnɔ k'a di maa ma a tɛ foyi tiɲɛ mɛ n'i ye min mankan mɛn ko ɲumanya b'e ka nafolo ban a tɛ yen ne bolo ni fɛn t'i kun n'i ɲuman k'a di maa ma dɔnni fana bɛ ten fɛn t'i bolo e se k'a di ma dɔw o ye isifu nafolo dɔ ye bɔn mɛtɛnan ne tɛ a cɛnni kɛ yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye a cɛnni fana ka jugu n'a ɲɛli ye ne tɛna a cɛnni kɛ yɔrɔ fɔ mɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dilanni kɛ an ka mɔgɔya kɔnɔ ne bɛ baara kɛ n'o de ye o ye isifu kelen ye ni n delila k'a tagabolo dɔ fɔ n bɛ segin a kan tuguni parce que dɔw ko ko u ɲinɛna a kɛcogo la mɛ nin kɛ ka kɛ gɛrɛjigɛ dɔ u ma ne tubabu k'a ma ko chance ka se ka a sɔrɔ bi tuguni donc o gɛrɛsigɛ tɛ dɔwɛrɛ ye sejo in i b'a a soden naani de bi sɛfan seleke naani fɛ ni dugu in ni wariko gɛlɛyara i ma o de ko don n m'a fɔ n'i bɛ lafiya la dɛ parce que eh, a fɔra de ko ka dabali dalu la baara dugu don mɛ nɔgɔya don n'i ye dalu la baara a b'i mago ɲa mɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ e yɛrɛ ma donc ninnu ye dalu ye minnu bɛ se ka don latɛmɛ ni i ye a t'i kɛ nafolotigiba ye mɛ a bɛ se ka waati dɔ latɛmɛ ni e ye i bɛ sejo den naani mɛ bɛna isifu i b'a naani sigi sɛfan la sɛfan seleke naani kan i bɛ isifu soden kelen bila dugu ma ka sɛfan in da a kan k'a saraka mɛ bɛna isifu se tɛ ne ye bi jigi tɛ n ye n sɔn i ka sɔrɔ di yan sɔn i ka nafolo di yan sɔn i ka gɛrɛjɛgɛ di yan ala y'i sɔn isifu n sɔn a ye kunnaja k'i bila k'a ne kɔnɔ isifu n sɔn o ma isifu ka fɛn to yen bi ka fɛn to yen bi nin ye ne kɛtɔ ye k'e saraka k'i ta k'i jigin kogo la ni nin ji jara a sɔrɔ ne ma fɛn sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ k'e ka naniba ye i ka teliya a ko cɛn i bɛ sɛfan ta i b'i jɔ k'a fili kogo la k'a ci a ji bɛ jiginni min kɛ kogo fɛ ɛɛ baara banna ko miniti bi saba i t'o sɔrɔ i ye laɲini min kɛ dɛ o don musaka ala b'o d'i ma ala jɛlen don ni o ye o de kosɔn ne ko n ko a ye delili kɛ nin kanma ye karisa kanma nin kɛ ala delili bɛ kɛ ten nɔ. mɛ ni e ko sisan ko nin kɛ ne kama jogo ɲuman mun b'e la a tɛ se ka kɛ kama dɛ delili bɛ kɛ ni jogo de e bɛ da bɛ wale kumaw la i bɛ nkalon na i bɛ jɛnɛya la haramu tɛ to yen i tɛ halala dɔn e ko k'i ka delili kɛ n'i yɛrɛ kelen tɔgɔ ye ko ala ka barika don kɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o kosɔn an ka karamɔgɔba dɔw fɔ ko ko n'i b'a kɛ a kɛ n'i jogo ye hali n'i jogo ka jugu ka jogo juguya de i b'a yira ala la de nin jogo de bɛ ne la jogo ɲuman tɛ n na dɛ ala mɛ ne y'a ɲini i fɛ dɛ e ka karisa jogo ɲumantigi o bonya kama i ka nin kɛ n ye ala b'a kɛ mɛ n'i ko ko a kɛ n yɛrɛ jogo kama kɛcogo t'a la a ti kɛ donc n bɛ min fɔ a ye delili kɛ ni kama ye bɛɛ k'o fara i ka dɔnta kan karamɔgɔ b'a kalama karamɔgɔ si tɛ yen min b'i sigi a ka golo kan walima k'i jɔ a ka du kɔnɔ walima k'i sigi a sigiyɔrɔ la a ka du kɔnɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ jogo kama ko ala ye nin kɛ tiɲɛ tɛ o karamɔgɔ tɛ yen ne m'a ye fɔlɔ ɔ karisa kama ala ye nin kɛ mɛ ne kama ala ye nin kɛ nkalon don Musa hali ne yɛrɛ ne tɛ se k'a fɔ ko ala a kɛ ne isa kama i ka nin kɛ n tɛ se parce que jogo ɲuman tɛ ne yɛrɛ la ne tɛ se k'a fɔ ko n ma deli ka mɔgɔ juguya n tɛ se k'a fɔ ko maa ɲɛngoya tɛ n kɔnɔ n tɛ se k'a fɔ ko n ma deli ka walifɛn dun ɛ ni ne ko ko ala ko nin kɛ n ye ala k'o kɛ o tuma fɛ ala ko nkalon de don a bɛ sunɔgɔ de la a ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ donc a ye min fɔ o ti yɛlɛma a ye delili kɛ ni kama ye hali n'a se b'i ye kama o tuma nin baara bɛɛ bɛ kɛ kama kɔnɔ laturu yɛrɛ bɛ kɛ kama kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ o kama kelen de ye donc ni mɔgɔw bɛ fɛ ka laturudala ni kuranɛtigiw bila ɲɔgɔn na u tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la parce que n'i y'a mɛn kuranɛ ani fɛn dɔ de ye ɲɔgɔn dafa n'i y'a mɛn laturu ani fɛn dɔ de ye ɲɔgɔn dafa laturu ni kuranɛ a bɛɛ ye kelen anw bɛ wajuli kɛ an cent pour cent an ma kuranɛ kalan laturuden minnu bɛ ka kuma u bɛ ka nabi ɲuman min taamasiyɛn don nabi ɲuman kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ donc n'a ye min fɔ taa kuranɛ dayɛlɛ a bɛ yen a tɛ yɛlɛma fo n'i ka dɔnni ma s'a ma o maintenant o laturu kelen nin yɛrɛ de fana bɛ baara kɛ aw dun ko ko kafiri fɛn don o bɛ se ka kɛ kafiri fɛn ye cogo di hali ni kumana ni jɔn ye bi ko ɛ ko karisa ko kafiri don e yanni kuranɛ ko ka na ko ko dɔ tun bɛ yen a y'aw miiri dɛ yanni kuranɛ ko ka na ko dɔ tun bɛ yen dɛ anw ka jamana nin yɔrɔ si tɛ yen ko dɔnbaa ma min sigi kuranɛtigi ma sigi koyi k'a fɔ ko i taara kuranɛ durusi yɔrɔ min na ka dugukolo dɔ dugu dɔ sigi yen mali in kɔnɔ a ma kɛ dɛ ton ni kala de y'a sigi hali bamakɔ yan bamakɔ sigira ton ni kala kan bamakɔkaw ka jalatuw bɛ yen u ka kɔmɔtuw bɛ yen hali nin yɔrɔ nin na sɔnni tun bɛ kɛ yɔrɔ min na dɔw b'a yɔrɔ dɔn mɔgɔw bɛ yan min b'a yɔrɔ dɔn kalabankɔrɔ an kɔrɔ yan olu ka jalatu de ye nin ye a dɔ ka taa tigɛ kɛ ni min bɔr'o la n n'o la ka ɲɛ n'a ko ko eh, an k'an ka ko bɛɛ bila n'an y'an ka ko bɛɛ bila ko bɛɛ fɛnɛ b'an minɛ a ti kɔrɔbɔ ko an ka ko n'an y'a bɛɛ bila ko dɔ b'an minɛ donc an kana an ka ko bɛɛ bila dɛ ko ko bɛ yen n'an ka laada kɔrɔ don k'a bɛ dugu taa ɲɛ a ye taa n'a ye ɔ mais fɛn o fɛn bɛ na ni lagosi ye dugu la a y'a to yen dɛ parce que dɔ wɛrɛ t'an kan bi don o don ale tile k'a fɔ an ye ko jɛnɛya man ɲi ɔ mɔgɔ min bɛ k'a f'e ye ko jɛnɛya man ɲi o tigi bɛna jɛnɛya kɛ e bɛ se k'a dɔn cogo di k'a man ɲi. donc ni ne k'e ma karisa kana nin kɛ nin man ɲi ne man k'a kɛ o ni ne y'a kɛ cɛn tɛ o ne tɛ se ka d'a la o degun de b'anw kan degun wɛrɛ t'an kan n'o tɛ koyi n'i ko ko sonyali man ɲi e kana a kɛ n'i ko nkalon man ɲi e min y'a fɔ e kana kɛ ɔ mais e ko ko sonyali man ɲi e bɛ ka sonyali kɛ e ko nkalon man ɲi e bɛ ka nkalon kɛ o tuma e bɛ ka mun kalan e b'u kalan sonyali de la donc ne tɛ o taasira kan anw bɛ sira min kan n'an ko nin man ɲi a man ɲi de an t'a kɛ parce que bamanankan de don ne ye bamanan de ye ni n ko n tɛ nin na n t'a la a dabɔra o de kama nin man ɲi a man ɲi nin ka ɲi a ka ɲi ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ti dafa o fili bɛ se k'i sɔrɔ ko dɔ la mais fili in ti ban ayi i jogo don an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn sababa ma ala ka hɛrɛ k'an ye bi ta in an bɛ bi ta sigi nin yɔrɔ la n'o ye sejo ye a ti ban fɔla don kelen don o don an bɛ taa ni dɔɔni dɔɔni ye an bɛ se ka san mugan kɛ nin kan an t'a ban fɔla donc an bɛ fitini min dɔn an bɛ maaw bilasira ni o de ye filɛlikɛ jama ala ka nin kɛ an bɛɛ lajɛlen nafala ye bi don kɔnɔ bi tile kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ jamana ye ala k'a kolo suma ala ka jamana in kolo suma degun bɛ maliyɛnw kan dɛ ala ala bɛn don an ka jamana kɔnɔ ala i ka hɛrɛ k'an ye koyi ala an ɲaninen don an si tɛ ka se ka sunɔgɔ dɛ ala ala i k'a k'i ka kiraba ninnu kama i ka i ka mɛlɛkɛbaw kama i k'a kɛ kuranɛ hijibu ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kama ala i ka hɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ ja o a bɛ gwan de ma a bɛ ja ɔ a yɛrɛ a gwanna koyi nka a tun bɛ sumali kan dɔɔnin dɔɔnin jamana in tun bɛ suma sumali kan dɛ jamana in tun bɛ cogoya kɔrɔ min na a bɛna segin yen hali sɛgɛ tɛ sɛden ta o bɛ kɛ nka yanni o wagati cɛ an bɛɛ ka kɛ dilanni karamɔgɔ ye ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka kɛ an yɛrɛ ye an kana kɛ maa wɛrɛw ye ala ka hɛrɛ k'an ye